kedu na onye ma this native doctor this native doctor ị na-afụ na this video a ga-eje n'igwe o kwuona nke bụ eziokwu ọtụtụ ndị dibịa ama nkwe wee gwa mmadụ n'ụwa a just watch this video a ka ị fụ ihe m na-ekwu i mechazia kịta ka barụ metụrụ m aka na share button gị share this video nke bụ ezie bụ na ọ nwere ndị nọ n'ụwa tarị na ee a na-agba mbọ mana mbọ a ha na-agba na ha gbachaa mbọ maybe mmadụ nwere ike ịgbacha mbọ rụchaa ka enyi mgbe onye a ga-eri ọ na-erizi ka abụzụ dịka mmadụ ịgba mbọ tacha afụfụ ka o nweta nnekwu ego along the line o nwetawa obere ego so ụfọdụ ụmụ ihe niile anyị efere ya so na ihe na-edisturb so ụfọdụ ụmụnne anyị taata efe anyị nọ n'ime ya mana ha nwa bụ na ha nwa amagbua na ọ ihe dị ntu a ka e nwere ike ime maọbụ na ọ usoro ihe dị ntu a ka anyị eji were ga-eso ihe dị ntu a ka ọ kwụsị mana ụfọdụ na-esikwu na ụfọdụ anyị nwa bụ aka ndị anyị nwa bụ ndị dibịa because na mmadụ nwere ike ịbịa be gị na-asị gị nekwa nekwa na ihe dị ntu a bụ problem ya na ị nwere ike nwa dibịa ruo ọ sị onye a na agụ ka ọ ya ma ọgba ọgba ha na agụ ya kpọbata chi ya n'ụlọ na ihe niile ya dị mma yes mmadụ ịgba agụ na-adị na mma and agụ ụwa mmadụ bụ so na number one thing bụ ihe ga-eme mmadụ mata o nwezi ihe ọbụla onye a na-eme ihe onye a na-eme nwee ike na-eme gịnị na-enwere isi ka nna ha si na ọ na-adị mma mmadụ ịmata chi ya n'ụwa asịghị na ọ dị njọ nge nwee dịkwa na-achụ àjà n'isi gị ka ihe ị na-eme na-aga mana ọ nwere ụfọdụ ndị ọ bụ na tarị na na ha kpotusiri ya agụ ha kpotu agụ a si yes na ha kpotuo na agụ ha ha nwa achọzie ịma ma ọ nwere aja a na-achụ ma ọ bụ na o nwere aja a na-achụ ruzie na onye a gbabata gbakatazie mbọ ma mbọ ahụ ọ na-agba adịghị aga ka o si eche o nwere ike ọ sịzie na agụ ya ya kpọbatara n'ụlọ na ya ama ma ọ na-arụkwa ọrụ ọ ya na-ebute na mmadụ ga-akwụrụ ọtọ yi na-eyi ya na-agbazu agụ like five times ọ nwere ndị na-eme akpọ ha mtara na-asị m na a gbago ha agụ ebe dị ntu a mana o nweghị ihe agụ ha mere ha na ha agba na ha eje na be nwa dibịa dị ntu a gbachaa agụ na agụ arụ ọrụ agụ gị ja-anọ ya ofu ebe agụ gị abịa buru jee bute ihe bịa nye gị ọ ka nwere mbọ ị ya-agba bọlị chụba aja agụ gị wee sikwa na aja ị na-achụ na mbọ ị na-agba wee na-enyere gị aka like ị bịa tara na ndị amụsu e nwere ndị amụsu ndị amụsu ị na-ene anya so na number one thing n'ụkwa ọ bụ na mmadụ as in na mbọsị a ga-amụ nwata sef n'ụwa na ọ na-enwe ndị iro nwee ndị enemy mana o nwere ụfọdụ na-apụta na eberivu a na as in mmụọ ha niile na-agbazi ya na ha dọgbute ha na-achị ha n'ụlọ ee eh, na o nwezi ihe ọzọ ha ji na-arụ n'ụwa na ha o nwezi ihe gbasara ha na ịdị na-achụzi aja maọbụ ịdị e nwere ndị amụsu e nwere ndị ọgbọnuke e nwere ndị mmiri e nwekwara ndị otu ụwa ndị otu ụwa na ọ na-adị ka ndị ya na mmadụ so were bịa ụwa because na mbọsị a mụrụ onye ka a mụrụ ibe ya ọ bụrọ ofu as in ụwa a niile gbaa gburugburu adịrọ amụ ofu onye n'ụwa gbaa gburugburu mbọsị a ga-amụ nwoke a ga-amụ nwaanyị mbọsị a mụrụ nwaanyị a mụrụ nwoke ị na-aghọta mana ụfọdụ ndị mmadụ a na-amụ ya ọ na-eme onye ruzie enu je kpotu agụ ahụ agụ ahụ enyezighị ya ihe nụ ọbebe maọbụ ọ sị na agụ nwa dibịa ahụ o jere bi ya gbara ya na ọrụ ọrụ ma na nwa dibịa agbata ya iruzie o nwere ike ọ jekwa be nwa dibịa ọzọ ka m nwezie ya na okereke narị ụwa o nwere ike nwa dibịa ahụ agbakwara ya afa sịzie ya n'oke orie narị ụwa ọ hapụzikwa okereke ahụ nwa dibịa nke izizi ọ jekwara bi ya gbara ya n'ọ ya bụ chi ya jekwa je kpọbatakwa okorie ọ bịakwa n'ụnọ nwa dibịa ahụ ha na-aba aja achụkwa aja ọ ja-achụkwa aja gbaa mbọ marakwa ma ọ nwere ihe ọzọ sokwa n'ụzọ ya na ọ kwesịrị ntu ọ setụgoro chi ya ka ọ na-ese atụrụkwa ya ahụ ọ relaxkwa na-agba mbọ o nwere ike kwa ọ nọkọtakwa ntu ya ma because chi ụwa mmadụ bụ na once i nyere chi gị ihe na ihe ya aganarị ya aga o nwere ike nke ahụ ọ ji abịakwa bịa yakwacha chi ya o nwere ike o nye ya ihe wa obere ọ gbakwa nkịtị because na kechi ahụ ọ ji agba bụkwa na ya bụ chi ya mere gabanụ ịmanụ ogbochikwe na mmadụ ọzọ bụ mmụọ ọzọ sokwa onye ahụ a gbara agụ ahụ were bịa ụwa tụọrọ emezi na a bịa gbara mmadụ ya agụ ahụ onye arụzi ọ relax o nwere ike onye a je kpọtuchazie okori by then ihe na-eme na na-emekwa o jekwa be nwa dibia ọzọ nwa dibia ọzọ ahụ o jekwara bi ya nụ asịkwa ya n'ọọ n'ọọ oke afọ n'ọọ ya bụzikwa onye ụwa ya ọ hapụzikwa okereke hapụ okori kpọbata oke afọ mgbe ahụ onye a na-eme ya ka nke bụ problem na-adị ụfọdụ problem ụfọdụ ndị Igbo be anyị na ụfọdụ ndị be anyị na-enwekarị na na-esite n'ihe gbasara chi ha because na ọ nwere ụfọdụ na-ahapụ chi ha na-enye chi ndị ọzọ nri nke mmadụ ga-ahapụ be nna ya bụ nga o si were nọ ụwa je na-enye je na-enye em na-enye chi nri sị n'ọ from ikwu nne ya ka ya si were bịa ụwa without na nne ya na nna ya ejego be nne ya jee nụta nne ya nne ya na-aza afa be nna ya ahụ iruzi a sị gị na i si be nne gị bịa ụwa onye ahụkwa hapụ chi ya je na-enye chi ọzọ nri ha ncha so na problem ị bịa n'ihe gbasara ndị amụsụ ndị amụsụ bụ na ha nwa ama nji anya ha ga-afụ ka ihe na-eme n'ụwa na-aga aga o so na number one problem ugodi bụ nke bụ nke ndị amụsụ number one bụ na amụsụ ga-amonitor gị onye amụsụ ga-ama mbọsị ego bịara n'aka onye amụsụ ga-ama mbọsị ego ahụ ntu i si eri ego ahụ ya kpata na mmadụ ga-anọ etu a chebe na ego bịaha ya n'aka na ya ga-eji ego a ga-eme ihe dị ntu a mbọsị ego a ga-abata onye ahụ n'aka onye ahụ echere anụ that thing ọ ndị amụsụ ndị ogbonuke na-ebute ya chi ụwa mmadụ ya na-eme ya ihe na-ebute ya bụ ndị ogbonuke ndị ekwensu ndị mmiri like ndị mmiri bụ na nke ndị mmiri bụ na ha ga-eme onye ahụ eme na ọ kpata na ọ ma ndebe mana ụfọdụ ndị mmadụ a na-ama na problem ọbụla a na-enwe n'ụwa nwere n'usoro dị ntu likewise like na onye jere ụlọ ọgwụ e mere lab maybe a fụ na n'ọ na-arịa n'ọ na-arịa ụkwara na nke a fụ na nke a n'ọ na-arịa malaria na nke a a ga-enye ya ọgwụ ụkwara nyekwu ya ọgwụ malaria ya bụ na ahụ ya chịkọrọ ọnụ mana ụfọdụ ndị mmadụ na-echere m na a dọtu ha n'agụ na o nwezi ihe ọzọ idofuzie na onye ahụ bịara ụwa ahụ kpọturu chi ya na o nwere ndị mmiri na ụfọdụ na-enwekwa uchu na ụfọdụ na-enwe agwụ nsị onye nwere oke agwụ nsi kpotuchakwa chi ụwa ya n'elu kpotucha ya na ejekwaghịsị ya tụrụ agwụ nsi anụ agwụ nsi ajakwa ekwe ka chi ụwa ya nye ya ihe ntu o si kwesị inye ya so na ihe m na-agwa ndị mmadụ bụ na gịnị mere na onye rụrụ ọrụ chi eminuzi ya na mmadụ amata na chi ya nụ na o nwezi ya aja ọ ga na-achụ n'ụzọ ya because na chi ahụ ga na-emekwa ka ike yi ya ndị amụsu a na-agwọrọ ha ọgwụ mụrụ amụsu amụsu siri ike amụsu buru ibu amụsu so na number one thing na-edebe mmadụ amụsu so na number one thing na-egbu mmadụ because onye amụsu ma ụdị katara bụ nwere ike iji were so mmadụ o nweta mmadụ ma ọ bụ na onye ji anọghị ọfụma onye ya na chi ya ji akọdoghị ọfụma so ihe a bụ ihe gbasara aja ogbonuke m na-akọwanụ like ị nee anya ebe a ihe a bụ aja ogbonuke anyị ga-achụ achụ na nke a bụ nkata dị nke a nke a bụ ụkpa ka anyị na-akpọ this one ntu ị fụ ụdị ihe ebe a na ka a na-akpọ ya aja ndị amụsu mana ntu aja a dị ebe a na ụfọdụ ndị mmadụ na-eme ha pụta n'ụzọ fụ aja a chụrụ na ụkpa like this ma ọ bụ aja a chụrụ na na nkata like this ha bịa ha ana-afụ akpati ozu a ntu a ihe onye a ga na-ekwu bụ na na onye ma onye agbachikwure key na akpati ozu onye ma onye debere akpati ozu ka ọ nwụọ Holy Ghost fire this and that mana ị ma na onye a debere akpati ozu a abụrọ mmadụ ka o ji gbu na aja ka o ji ya were chụ akpati ozu eji achụ àjà ndị amụsu eji achụ àjà ndị ogbonuke eji achụ àjà ndị uchichi ndị uchichi bụ ha bụ ndị amụsu ogbonuke bụ ihe na-eso mmadụ abịa ụwa eji achụpụ mmadụ uchu n'ahụ ị fụ akpati ozu eji achụpụkwa mmadụ ọnwụ na mfu like na nwa dibịa nwere ike ịgbachara mmadụ ya afa na ịgbachara onye ahụ afa na ọ bụ na onye ọ bụ na ọnwụ na mfu dị n'ụzọ onye ahụ i jee gote akpati ozu gote ya akwa oji maka akwa oji ka eji eru uju e gote ya akwa oji were ya bupụ onye ahụ ọnwụ na mfu n'ụzọ ya so ntu a nke a dị na eji achụ àjà ndị amụsu nke a na-abụ nkata a na nkata bụ nwaanyị ka eji achụrụ àjà because na nwaanyị bụ nkata ka o ji eje ahịa nwaanyị a na-eji ụkpa eje ahịa ọ nwoke bụ ihe na-eme o jebe ahịa o were ụkpa jee ahịa ya kpatara na mgbe mbụ na ị fụ ndị mbụ bụ ndị mbụ na-achụ na-eje arụ ji ị fụ nwoke ma nwoke jee n'ubi nke ọ na-arụ ji ihe ọ na-eji ebu ji bụ ụkpa na bicycle ka a na-ekedo m fụ ntu a n'anya nna m nnekwu mma mụnwa ji ya ya nkata ka a naghị ebu nwaanyị bụ nkata ka o ji azụ ahịa ya so na eji achụrụ nwaanyị aja ogbonuke na ọ bụ nkata ka eji achụ aja ogbonuke nwaanyị ụkpa ka eji achụ aja agba- aja ogbonuke nwoke aja ogbonuke a na ka bụkwa aja ndị amụsu like ị bịa na ụfọdụ ndị mmadụ na like onye amụsu nyebere nsogbu anyị jee gota key were key enu were key a na-agbachie na-agbachiri amụsu ọga a na-agbachi ya ọ na-arụ ọrụ bụ ezie mana ịchọ ka ịchụ amụsụ ka ọ dịrị gị easy chụbara ya aja sie a na-esiri ndị amụsụ nri o nwere nke a na-akpọ ọkụ a na-egote ọkụ gote akara gote agidi o nwere ihe a na-akpọ agidi were ya sie ndị sie nri amụsụ bupụrụ ndị amụsụ ha erie ha ewepụ aka n'ụzọ onye ahụ final mana o nwere ihe na-ewe ndị amụsụ iwe n'ụwa a bụ na mmadụ ga-anọtarị na i je be dibịa dibịa wee je gụkọtasịa ka i gote akwa ojii na ntụka anụnwa kụkọta ihe niile a debe na ya na-agbachi ndị amụsu ndị amụsu na-eji ya achụ mmadụ wee wee because na ịgbachicha amụsu ahụ ịgbachiri ihe ahụ ọ nọ na enye anwụ nwa oke enyere amụsu a ya rie ka ọ wepụ aka n'ụzọ gị i wee gbachicha amụsu a dee nkwadobe na gị na ndị amụsu ga-fight ka ha mara ihe bụ obi gị marakwanụ nke esi kwado wee na-agbachi ha nụ mana aja a bụ aja ị ga-akwanụ bupụrụ ha ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ ọbụla anaghị ebute na ndụ gị na ngị na-akpa ya na aja n'ụkpa ma ọ bụ na nkata na-akpara ya nụ bupụrụ ha nụ nwaanyị na-akpa na nkata nwoke na-akpa na ụkpa ịkpacha ya ntu a egote ọkụkọ eti eti ihe e ji eji ọkụkọ eti eti ebe ebe achụ aja ndị amụsụ bụ maka na ọkụkọ eti eti ebe ebe ịbịa na nwunye adịdị ka a na-akpọ ya nụ na o yibeghị akwa nụ na ọ bụbeghị ụmụ ịbịa na nke oke a na-akpọ eti eti ebe ebe bụ oke ọkpa ọkụkọ bụ na osi bụ ebe ọ nwunye ọkụkọ ya ka eji achụ aja ndị amụsụ ihe eweta ya oke oji wee were ya ntu ọ dị ụfọdụ na-apịagbu apịagbu ụfọdụ na-eji mma egbu emechaa ya ntu a were ya na-eme gịnị agbara isi mmadụ ihe a bụ ewu ụdị ihe a ihe a bụ ewu ewu dị imenụ azị na ewu like ụfọdụ nwere ike igbu ewu na by mistakely na abọpụta ya nwa n'afọ ma ọ bụ ewu ịnọkata ntu a mụọ nwa ya akaghị aka ya na-akpọ ya ntu ọ dị bụ ukwu ewu ntu ọ dị na ọ bụ ukwu ewu a ihe eji ya achụ àjà ndị amụsụ eji ya achụ àjà ndị ọhịa like na ndị ọhịa na-abụ ihe na-eso mmadụ abịa ụwa bụ ndị ọgbọ n'uke na-enye mmadụ nsogbu asịghị na mmadụ na-anọ ọnọdụ akpa akpata akpasasị na azị na mmadụ agaghị akpatagbu ego debe na mmadụ ga-eme business na ka m wee ya ịbịa na izi business ya akwụọ onye ahụ ụgwọ ka o nwee obi aṅụrị na business ya kwụrụ ụgwọ ka ọ jezie ka ọchị dị mma dịzie ọzọ ije n'uke abara n'ime ya ọ ga-enwezi isi ụfọdụ nwere ike asị gị na chi na agwụ na-egbochi ya ya chi na agwụ na-eme ya nụ mana ihe na-aka ebute ụdịrị ihe a na ụzọ mmadụ bụ gịnị ndị amụsụ ndị ọgbọ n'uke so na ewu a ntu a dị na-eji ya achụ àjà ndị amụsụ were ya na-achụ were ya na-achụpụ àjà ndị ọgbọ n'uke so na ihe eji arụ ọrụ ndị amụsụ eji achụ àjà ndị amụsụ ka ahụ so ọ depend na ntu esikwa arụ nke ya so wee m sị na ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị ee ya gazie nwanne m